Ɔnhɔn, n bɛna fɛn fila d'i ma kuranɛ kɔnɔ Tiɲɛ. bilahi n'i y'a kɛ nafoloko la Tiɲɛ. ala bɛ sɔn a bɛ nafolo d'i ma tiɲɛ e bɛ jamana kɔ kan Ɔnhɔn, walima i bɛ mali kɔnɔ yan ɔnhɔn, i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛ i mago de b'a la ala k'i sɔn nafolo teliman na Ɔnhɔn, u ye zi tulo dayɛlɛ sadiri n b'a ɲini kanuɲɔgɔnw fɛ nin kumakan in u k'a partaze fantanw dɛsɛbaatɔw yatimɛw misikinɛw u k'a lamɛn k'a ta ka baara kɛ n'a ye walahi e min bɛ kɛ sababu ye maa kelen ka nin kumakan sɔrɔ o tigi ka dɛmɛ ka bɔ a ka tɔɔrɔ kɔnɔ ka bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ bilahi o bɛ kɛ baraji ye i ye lahara don na dan foyi tɛ baraji min na i y'a faamuya ninnu ye dalilu min ye u ka kɛnɛ kojugu wa a ka teli kojugu nafoloko sira kan a fɔlɔ fɔlɔ o ye iza wakati de ye suratulu wakiya ale de ye nafolo sababu fɔlɔ fɔlɔ ye ala ka kuranɛ kɔnɔ i b'i fɛ ka nafolo sɔrɔ karabali yɛrɛ la dɔw bɛ yen sisan olu bɛ bɔ ka taa baara jugu kɛ nafolo kama ka t'u bolo tigɛ nafolo kama k'u sen kelen tigɛ k'a kɛ nafolo ye walima k'u den di a ka kɛ nafolo ye walima ka t'u furumuso di ko k'a kɛ nafolo ye baara juguw de don ala t'a fɛ o tuma na nin ye kuranɛ jɛlen de ye dɔnnibaa bɛɛ ye konate seere ye iza wakati suratulu wakiya kuranɛ yɛrɛ nafolo sura dɔ don sekere min don ale ka teli nafoloko la o ye teliya dan ye mɛ dɔnnibaa bɛɛ tɛ a sidɔn caman bɛ kuma nafolo baara kan bilahi olu t'a dɔn N'i ye dɔnnibaa sigilen ye ha garijɛgɛ baara tɛ cɛ ye nafolo baara tɛ cɛ ye a tɛ gundo de dɔn wa a m'a ɲɛɲini de ye ze a ye dɔnni ɲɛɲini a ka dɔnni sidɔn iza wakati bilahi ne ye nin baara kɛ musokɔrɔba dɔw ye u yɛrɛ kun sigilen t'a kan k'u bɛ fɛn sɔrɔ a belebele burkina an kɔrɔ yan konate mɛ waati bɛɛ u bɛ sama bila ka na di ne ma Tiɲɛ. konate i ye baara kɛ an y'a jɔyɔrɔ ye a ɲɛna ɔhɔn an kɔrɔ sisan sisan tiɲɛ funankɛnin fitinin dɔ bɛ yen tiɲɛ a ye waa kɛmɛ ani kɔ de ci ne ma tiɲɛ ko garibukɛ ye baara kɛ n ye n y'a jaabi ye tiɲɛ nin y'a ka bonya ye a belebele i y'a faamu ne ye baara in nɔgɔya diɲɛ bɛɛ ye konate iza wakati baara e b'i fɛ ka nafolo yɛrɛ de sɔrɔ tiɲɛ i bɛ jamana kɔ kan walima jamana kɔnɔ yan tiɲɛ wezi n y'a baara nɔgɔya diɲɛ bɛɛ ye tiɲɛ sabu baara in ye waa bi saba de ye ɔhɔn ani sɛ jɛman den saba ɔhɔn nka i bɛ se ka waa tan ni duuru sara fɔlɔ tiɲɛ garanti kama ɔhɔn ani i ka sɛ sɔngɔ Ɔhɔn. waa kelen ani kɛmɛ seegin ɔhɔn sabu an bɛ sɛ ninnu san kɛmɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ o den saba ye waa kelen ni kɛmɛ seegin de ye o tuma n'i ka sɛ wari sara an'i ka baara wari tilancɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka baara bɛ se ka kɛ wa i b'a jaabi sɔrɔ ala deli don a ka teli kojugu o ye teliya dan ye nin ka kusa e ka taa baara jugu kɛ nafolo kama nin ka kusa e ka taa boli baara kɛ nafolo kama a ye baara kɛ ni ala tɔgɔw ye a ye baara kɛ ni kuranɛw ye olu de ka sanu wa olu de ka teli i y'a faamuya o tuma nafolo baara fɔlɔfɔlɔ kuranɛ kɔnɔ min ka teli o ye iza wakati a filanan n bɛ gindo gɛrɛ d'i ma kuma caman an tɛ kuma ale kan a ka gɛlɛn i k'o sɔrɔ an ka kumakanw na erezo kan n'i y'a ye a tɛ tɛmɛ damadɔ kan i b'a dɔn o ye gindo min ye yan o ye suratul an'ami baara de ye o ye ale bɛ kɛ ni nɛgɛwala de ye karabali yɛrɛ yɛrɛ don mɛ ale baara bɛ kɛ ni sagajigi de ye i y'a faamuya n'i y'ale kɛ siga foyi t'a la i b'a sɔrɔ mɔgɔ min sigilen don ko nafolo baara ye galon ye wezi ne b'i fɛ a tigi ka na konate de kɔrɔbɔ bilahi maa min sigilen don ko garisɛgɛ baara kuranɛ kɔnɔ ko tiɲɛ tɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mm. ne b'i fɛ i ka na garibukɛ de kɔrɔbɔ anw y'a ɲɛɲini an b'a ɲɛ dɔn walahi mhm. wezi fɛnw bɛ kuranɛ kɔnɔ ala ka kuranɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn tulo la min b'a f'i ye i b'a fɔ ko fa b'a la kuranɛ de y'a bɛɛ ye dɔnni tɛ dugukolo kan min ka teli ka tɛmɛ ala ka kuranɛ kan foyi tɛ dugukolo kan dɔnniw na min ka teli ka tɛmɛ kuranɛ kan o tɛ yen a ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ɲininka a bɛɛ ye konate seere ye wezi n'i ye kuranɛ dɔn i mako tɛ se dɔnni gɛrɛ ma bilen sa i y'a faamuya o tuma na suratul an'ami baara in ale kawatimu de bɛ jigin nɛgɛwala kan a wurudili bɛ kɛ mɛ ale baara bɛ kɛ ni sagajigi de ye n'i y'ale baara kɛ wezi a bɛ siri de tigɛ ka bɔ adamaden na a bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛ o y'o di n'a ye siri jugu tigɛ ka bɔ i la garisɛgɛ bɛ commencer ka dayɛlɛ i b'a ye sababu bɛ bɔ bɔ i ye i bɛ nafolo sɔrɔ teliya la karabali la k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ mm. n balimakɛ bilahi n'i ye suratul an'am ale sagajigi jɛma baara in kɛ ɛɛ i t'a kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye konate i y'a faamuya tiɲɛ mais waati caman an ti kuma ale kan Ɔhɔn. komi maa caman bɛ yen olu b'ale dɔn ka kɔrɔ ɔhɔn i y'a faamu c'est pas la peine toujours an ka to ka kuma ka réseau kan quoi tiɲɛ mais baara ninnu fɛn o fɛn Ɔhɔn. n'i mago b'a la ɔn i bɛ se k'an wele an ka telefɔni nimero la ɔhɔn o ye plus 223 ɔhɔn 72 ɔn 24 Ɔhɔn. 02 98 un o y'an ka telefɔni nimero de ye n'i y'an wele o la ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma faamu ko ɲuman ala k'o dan bɛɛ ma ala k'o kɛ alaya kama kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli o la maa o maa bɛ k'an lamɛn nin waati in na o ye an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i tigɛ jan an bɛna suratulu fatiya kala ka kulu huwalahu kala siɲɛ saba o ka kɛ hinɛ ye an ka banbaatɔw ye a silamɛw o ka tila ka kɛ garisɛgɛ dayɛlɛ anw yɛrɛw ye k'an ka hamiw dilan o tuma na bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ jan awuzu bilahi mina sayitani rajim